na eh, nke abụọ ọkpa 9th mile ya since m tadobere ọkpa hmm, ihe ọ na-ekpo ọkụ ịtacha nke a eh, ị na-aṅụ sọ mmiri uche na m tadobere ụdị a ya hmm. ewu ka ọkpa atọ uwe m kula ebe a ga-ebi akpa anyị ya ọkpa atọ uwe m kula onyekwa ị na-atacha ọkpa ọpiko nwa ka ije ka egbe ebe i si shọkapụta

na-ewelu welu n'ọkpa nwoke m ọkwọ gị na-achọ ọkpa ọkwa ị ma na ị na-akpali onwe gị na ifele ada eme gị nye ha ka ị nye m nye n'ọkpa jide ịnụkwa ịkpọ m beggar ọkwa ị fụgo otoro gbagbuo gị nkịta lacha gị anya otoro gbagbuo gị
otoro na-enwero nne na nna gbapụ gị isi

ọkwa ị ma otoro na-enwero nne na nna gbapịa gị ọnụ onye wụ beggar nya gbaa m mana m ma ata ọkpa ị ghọtago nyere m ọkwa obinye ngwa oke ma ị na-ezuzu ka nnọọ suke nnọọ ihe na-eme dị gị ị na-ezuzuyalị ifụkọ nnọọ kemgbe m zi gị ka ị gote m gote m ihe m sị gị gote m ị na-akwụghalị na-esoghalị ụmụ nwaanyị ụmụ ihe apecha mpe nekwa anya ka m gwa gị nekwa oge ị tụba mmadụ ime n'obodo ahụ e bufuo gị jee nga Mansaba dị gị. onye bụ masaba gị nwa

mana a compare ọkpa na anụ na ya atachabeghị nya wolu ọrọ nwoke ibe gị paakịrị moto a. ọrọ nwoke ibe gị paakịrị moto a. ọkwa ọgbọ gị paakị moto a gị nwa na-eme big boy with ọkpa ị fụnụgo ụdị moto a n'obodo a paakị ya moto ma mma otu a moto ma mma ị na-eme big boy ọ mmadụ paakị ya na-ekwu na ọ kpọchiri ọkwụ dị glass ya rapụ ya ọ ga-awụ ndị ori chi izu ndị otu unu ọkwa ihe ị ga na-eme ị ga na-ezu ma ori ọkwa m ma na ọ ya ka i ji bịafuo ebe a na-ata ọkpa na- na-alọ moto anya ọ ga-ata fụa si na ekwe na ya moto afụ ebe ahụ na-ejide kolaman o ụna ejide ya rapụ na-eme big boy n'ọnụ nya ị na-akpọzi m onye ohi na ama m nke ị nọ ị na-erugharị ebe ọmarịcha moto a dị m ga-asụjikwa gị aka eziokwu niile maka chukwu nke mụ na gị na-abụ sụjie gị aka

nye m nke na-ahapụ ife a na akwụkwọ were lacha hapụ ọ dịba n'ebe akwụkwọ were akwụkwọ ya ọbara nke m na-eme big boy n'ọnụ weta ọkpụ kọrọ na ọkpa na-enwero isi nye m ọkpa joor ka m taba na ọkpa m ịchọzi nna pụọ apụrụ ata ya ọ na-esi esi m afọ nya sibe gị nya sigbuo gị

ọtapịapịa gbukwaa gị ada ife m ọzọ igosikwana m ọnụ Get away si ebe a pụọ. Kedu onye ka ị bụ? ama eme ọyị ndị na onye ka ị bụ zuzuru si ebe a pụọ onye ka ị bụ ọsị m emezina igote ọkpa na awọ njọ ị na-eme big boy ife okpu ikpu ka ndị nkwụ ị na-aṅụ ị na-aṅụ. gị nwa gị nwa ikpu okpu n'elu nke gị ka ikpu ka okpu ka ka ka ofe akwụ ofe akwụ na-aba nke a na-atọrọ ndị mmadụ ya bụrụ ọtọ na ọwụ na aka gị dị na dịrị na a na-atọsị ọ ya adụ ka m ka mụ afa aka

ya fụchie gị ike ya fụchie ike gị ya fụchie m ike ezuzugharị gịnwa nwụọ gịnwa iwu gị awụsị pụtakwa na moto mmadụ egbuo ha gị ezuzugharị kedu ebe ọ na-eje ebe ọ na-aba pụtakwa na moto mmadụ o jikwa key

ka mụ na gị elepụba ọkụ enyi m nwoke ka ị bụ bịa banye moto ọkwa m bịa banye bịa banye ya kola ama m na ị nwere obi bịa banye hapụ akụkọ ama m ị nwere obi bịa banye ị nwere obi na-amaja ama na ị ma na egwu ka anyị na-egwu ya narịkwa nnọọ moto a, kola kola kola
nwoke m pụta n'ụzọ Ah, eh. Eh.